and also the needies we all know that but ndị Igbo ana m ajụ ihe anyị na-adị eme na ihe a na-eme anyị e mere anyị ya eme achọrọ m ịma Emeka Offor ị wụ onye Anambra right from Oraifite right ị na-asị m na e nwero hospital dị na Anambra ị nwere ike igoro this linear accelerator machine tinye ya n'ala Igbo ndị mmadụ na-asị na anyị anaghị enyere onwe anyị aka that anyị hetiri onwe anyị na anyị bụ na anyị bụ ọka mma n'ama that na we should go and develop our our dot they call it the dot state the five state they they insult us with every language and every body language let me use those words Emeka Offor gị gbawa ezigbote aka were 1 million dollar jee were jee nye ndị ugwu ihe a wụ mistake Jonathan from Bayelsa mere jee were 200 schools wee rụọra ndị north at the end of the day ha agbakọ aka wee chụpụ Jonathan Emeka Offor Sir Emeka Offor achọrọ m ịjụ gị obere ajụjụ do you have in mind of becoming governor or president or whatever do you want to go into politics maybe you have interest in all those things but i want to be specific to you ị wụ onye Igbo ọ bụrụ na hospital adịghị n'ala Igbo ị rụọ hospital were ego ị nwere wee mee ya equipped i ji ego i tinyegodị 2 million dollar i nyere ndị ama 1 million so na be gị i suppose ispend ebe 5 million dollars yes because the money dey the money dey few days ago ụmụnne gị nwere kidney problem from Anambra ọ bụ na i gere this boy ntị ị ga-afụ a lot of people nwere kidney problem ebe ka e bu ha na-eje Abuja the Ụzụ Ọka of Ọka gave out 45 million for some for a patient that has kidney problem to be taken to hospital in Abuja Emeka Offor ị gaghị arụnwu hospital n'Ọka wee were 5 million dollar wee mee ya equipped e nwere any hospital dị n'ala Igbo nwere that linear accelerator kee ihe o ji bụrụ na anyị wụ ọka mma n'ama ndị ama na-achụ anyị ebe anyị nọ na South Africa a na-achụ anyị ndị Ghana na-achụ anyị ndị Lagos na-akwatusi ụlọ anyị wụ ndị Yoruba na-achụ anyị ị gaa n'ugwu everyday ka a na-emebisi ihe anyị mmadụ bụ onye igbo ewere ego ndị igbo were were wejere ndị ndị ugwu Emeka Ọfọ ego gị bụ ego ndị igbo ị wụ onye igbo unless si na ị wụha onye igbo were ego gị rụọ hospital na Oraifite ka ụmụnne gị nọ na Oraifite wee nweta ọrụ ndị na-enweghị ọrụ ha ga-enweta ọrụ anyị na-agwa onwe anyị eziokwu ihe m na-ekwu bụ eziokwu ọ bụ na i si feel na ihe m na-ekwu adịghị mma mee ka m mara na comment section but ama m na ihe m na-ekwu bụ eziokwu were ego ahụ ị chọrọ ịdị na-adash ndị mmadụ philanthropist a sị na charity begins at home ị were ego ahụ ị nwere bido hospital na Oraifite ị rụọ ya rụruo ya oke ị ga-arụ ya mee equipped oke ị nwere ike enwe ndị ọzọ ga-abatakwa support otu a nnọ ọ bụ na o ruora m anyị enwenwu ihe mụnwa ga-emenwu enweghị ihe ọzọ ngụta tembet yes mana ihe m chọrọ ime ka ị mara wụ ka a ghara ịdị na-abụ ọka mma n'ama ọ ihe m ji bido this video ihe m ji bido video bụ iji correctia gị 1 million dollar i nyere is how much 1.8 billion naira 1 million dollar is equivalent to 1 point something billion nwanne i were 1 point something billion bido hospital eh ọsọkwa ya bụrụ ọsọkwa ya bụrụ kpọọ ya mini hospital mee ya equipped ya aka aka nwanne enwere onye ọbụla na-aga ndị ọzọ ga na-abịa be anyị na-akwụ anyị ụgwọ na-receive treatment ego ahụ i spendiri you can recover it within within 5 years you can recover it times 10 i were agba agba 1 million dollar jewe je Maiduguri Maiduguri ndị ugwu si ebe ahụ bịa na be gị na-egbusisi ụmụnne gị unu a na-echekwa ihe eche enwere ihe na-eme ndị mmadụ enwe ihe na-emezi anyị n'isi enwe ihe na-eme anyị chezozie onwe anyị ihere a na-emezikwa unu ị na-ewere 1 million dollar wejere ndị Maiduguri how many million dollar ka ị sendịrị na Oraifite how many ka ị sendịrị n'Imo steeti the other time ka ndị herdsmen jere na Ebonyi steeti na Abakaliki wee gbusisia ndị mmadụ mebisia ihe ndị mmadụ how many million ka ị sendịrị Dee Emeka Ọfọ unu ga na-agwa onwe unu eziokwu unu ga na-ebehave ka ndị nwere ọgụgụrụ isi ọ bụrụ ihe ọbụla na-apụta enwe otu m ga-esi kwugide ya kịta ihe ga-anụ na this boy na-eme video na-akparị mmadụ ọ bụhọkwa mkparị ihe m na ihe m na-ebunye gị wụ uche ihe m na-ebunye gị wụ uche ọ bụ na ị ma ihe i ji the money eme gị nye m the money enwe ihe m ji ya eme ka m were ya help ndị ndị m ma nwere problem send the money to me i will use it to help people that i know that has a lot of problem a lot of people nọ na my group m ma nọ na my foundation nwere problem and i also need the resources to see to them Emeka Ọfọ i were 1 million dollar wee sendiara ndị Maiduguri i send ọsọkwa gị send 10 billion dollars ihe a ga-akpọ gị bụ nyamiri yes ị sị ka i were godo ihe dịka 30,000 wee sọpọtụọ dollars yes gị were 1 million dollar mana enwere hospital dị n'oraifite i ruo n'oraifite kịta ndị na-aya ọya ka nkụ enwere hospital dị ya i werezie 1 million dollar wee go one equipment linear accelerator machine wee bunye ndị maiduguri ha kụọrọ gị aka tomorrow na ebidokwa chụwakwa ndị igbo na-achụgharị ndị igbo ọpanta na anyị ghọrọ ha ndị anụ ọhịa ọ dị mma ọkwa na ị sị na ọ dị mma gị mere na-aga asịkwa m gị enyerena mmadụ aka mana ị ga-ebu ụzọ tụpụ ihe dị gị n'anya before ị chọwa nke dị mụnwa n'anya tụpụ your own first before ị tụpụ my own that is all I'm saying that is all I'm saying ka anyị nwee ike na-aghọta onwe anyị ka anyị correctia that impression ndị mmadụ na-ekwu na anyị afụrọ onwe anyị n'anya ka anyị bidogodi charity begins at home ebido taa dị mma